Hi, I'm Malawi. Welcome to Zona Zeni Zeni. The home of latest and well articulated news plus information. Please subscribe. amalawi anandituma kuti ndiafunse olemekezeka anduna vitumbiko mumba kunena kuti mukudziwa kuti ku Illovo munapita kuja uh, zikuoneka kuti mpaka pano shugabe sakupezeka amalawi akuvutikabe uh, komanso funso limene limafuna lipitirire ku salima sugar munatiuza kunena kuti muyamba kugaya nzimbe pa 19 march ndiye chikuchitika ndi chani shuga amene mukugaya kusalimako akupita kuti pazikuoneka kuti mdziko muno shuga mulibe umboni ndi mtengo wa shuga uh, tidamva kuchokera kwa anduna vitumbiko mumba kunena kuti ku Illovo uh, ayamba kugaya shuga cha ma 26 27 april koma tikaona zimene zikuchitika mtawuni muno zomvesa chisoni kupezeka kuti mmasitolo amene anthu amakapikulamo shuga shugayo mulibe ndiye timafuna amumba mwina mupezerepo mwayi popeza mmatha kulemba pa samba lanu la mchezo muwauze amalawi kuti kodi shuga wa ku salima amene akupanga salima shuga akupita kuti ife adatiuza adayankhula ndithu momveka bwino kuti ntchito yopanga shuga kumeneko izayamba pa 19 march ndiye unowu ndi uh, may shuga sakupezeka ku Illovo mudatiuza kunena kuti shuga mutakweza mtengo mutakweza mtengo mumati azipezeka ndiye shuga mwakweza mtengo sakupezekanso ndiye popeza a Illovo tikalembera kalata amakana kuyankha amati anduna azibwera kapena aboma ndiye amalawi lero akukumbutsani avitumbiko mumba kunena kuti amalawi amakudalirani zili ndi inu kuti anthu asiye ku- amalawi asiye kukudalirani shuga kulibe zafikanso kuti wabwerera pompache pa 5000 amalawi akuvutika ndinanena poyambirira paja kunena kuti zokambirana za mkumano uno zambiri zigonera pa chiyankhulo chimene ambiri timamva chimene ndi Chichewa ah, pa chifukwa chonena kuti ah, nkhani ili pano ndiyofunikira kwambiri nkhani ili pano imakhuza eh, dziko imakhuza malawi tonse ndiye mundilole kuti Uh, nditambasule zimene ndakuwerengani mu chiyankhulo cha samunda chija mu chichewa uh, chikalata chathu chili pamutu onena kuti tikanitsitse kwa mtu wa galu mavuto amafuta okonzedwa mwadala bungwe lanu la CDEDI likupempha Amalawi onse kunena kuti aonesese kuti ndondomeko zogula komanso kubweretsa mafuta mdziko muno zikuchitika poyera mosabisapo kanthu komanso mosatira malamulo onse ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa za kagulidwe ka mafuta m'Malawi muno. Pempho limeneli likubwera polingalira kunena kuti boma lakhazikitsa ndondomeko ina yatsopano yogula mafuta yomwe ikumadzera mgwirizano pakati pa boma ndi boma mbuyomu dziko la malawi limadalira ndondomeko imodzi yokha imene nkuyitanisa akufuna kwabwino kapena kuchita malonda kuti apikisane kuti tipeze anthu oti azitibweresera mafuta padakali pano bungwe la CDEDI likumemanso amalawi onse kunena kuti tikakamize boma ili kunena kuti ndondomeko yogula mafuta kuboma kuboma ikakhazikika nthawi yomweyo tifunse kunena kuti mtengo wa mafuta utsike nchachiziwikire kunena kuti katundu amene mwagula motsika mtengo amayenekanso kusika mtengo koma chofunika kuti amalawi achigwirizise pa nkhani imeneyi nchonena kuti zinthu zambiri zimakwera mtengo mziko muno uh, mafuta akakwera mtengo choncho nchachiziwikire kuti tikakakamiza boma ili kunena kuti kuzera mu g to g lisise mtengo wa mafuta ndiye kuti nthawi yomweyo uh, mtengo wa zinthu zosiyanasiyana mziko muno usika Komanso timafuna tiachenjeze aMalawi kunena kuti pano tikuyankhula pano bungwe la mera lili ndi ngongole pafupifupi 1 trillion Malawi kwacha. Ngongole imeneyi yakhala ikungounjikana kuyambira mchaka cha 2020 popeza kuti ndalama zimene amaika padera a mera zonena kuti zizithandizira kusintha kwa ma, ah, mitengo ya mafuta kuti kusamaonekere komanso kusamakhuze anthu amene amagula mafuta ndalamazo zidatha padakali panopa kumerako sakugona tulo akukonza ndondomeko zonena kuti 1 trillion imeneyi inu ndi ine amalawi tiyipereke imene ndi ngongole imene tili nayo kwa anthu amene amabweresa mafuta mdziko muno ndi chake musamadabwe mukamamva anthu ena akunena kuti tikweze mtengo wa mafuta pa zifukwa zosamveka bwino zomanena kuti mafuta akumabedwa kumapita mayiko ena zoona zake nzonena kuti anthu adalekerera sadathe kugwira ntchito yawo bwino ah, ndiye m'malo mwake m'malo moti tipite tikafunse kuti kodi amene anapanga zimenezi ndani Kumera ali pa kalikiliki kumema anthu osiyanasiyana kuti akakamize kuti mtengo wa mafuta ukwere. Chomvetsa chisoni ndi manyazi nchonena kuti ngakhale akukakamira izi chaka chatha ndi chaka chino mitengo ya mafuta yakhala ikutsika mmaiko osiyanasiyana. Ndikuyankhula pano ku South Africa mtengo wa mafuta watsika. kodi chikuchitisa kuti pakhale ngati pali mpungwepungwe pa nkhani ya kagulidwe ka mafuta ndi chiyani uh, ndimafuna amalawi nonse mudziwe kunena kuti kudzera mu ndondomeko imene mtsogoleri wa dziko lino president dr lazarus chakwera adalamula komanso tidaona nyumba ya malamulo kupanga lamulo latsopano loti mafuta azigulidwa ku boma ndi boma linzake uh, Gulu la anthu limene lidatsogozedwa ndi mlembi ku unduna wa za mphamvu uh, ndi magesi a injiniya Alfonso Chikuni adapita ku Dubai pakati pa 9 ndipo adabwerako pa 15 Marichi. Kumeneko amakakambirana ndi kampani za mafuta za maiko popeza kuti lamulo latsopanoli likunena kuti boma lizigula mafuta osati kwa madobadoba koma zigula kwa kampani zimene zimapanga mafuta mmalo moyimitira maiko akwawo. Ku ulendo umenewu amalawi anzanga ndimafuna kuti mutchere khutu mumve kunena kuti kwabwera mitengo yonena kuti ngakhale maiko oyandikana nafe akusilira koma chomvetsa chisoni nchonena kuti mitengo imeneyo yangokhala sidayambe kugwira ntchito pamene maiko ena amene anapita kumeneko mbuyo mwa ife maiko ngati mozambiki ayamba kugula mafuta otsika dziko ngati la kenya ayamba kugula mafuta otsika ulendo umenewu wa ku dubai umene unali ndi anthu osiyanasiyana koma unatsogozedwa ndi Alfonso chikuni amene ndi mlembi ku unduna wa mphamvu za magesi udakumana ndi kampani ya kuwait imene amaitchula kuti KPTC imeneyo ankanena kuti mafuta azitigulisa e, eh, kuti tilipire mu masiku 90 mafuta amenewo azitigulisa pa mtengo wapakatikati wa 51.66 uh, ah, dola ya America pa tani imodzi ya mafuta ndiye Uh, musazunguzike mutu tikati 1 ton ya mafuta masamu ake ndi onena kuti 1 ton iyo imakhala malita 1000 choncho muzingopanga times kapena kugawa e, ndiye kampani yomweyi ya ku Kuwait KPTC Akati atipatse mafuta omwewa koma pa masiku oti tipereke ndalama ija mochulukirapo pa masiku 180 amayeneka kuti tiziwalipira 62.56 uh, dola ya America pa tani iliyonse. Kumenekonso adakakumana ndi mamulumuzana a kampani ya ku Saudi Arabia Aramco imene adanena kuti pa ngongole ya masiku 90 Tizilipira mafutawa pa mtengo wa pakatikati wa 52.12 per metric ton imene ndi 1000 litres. Koma kampani imene ya Aramco akatipasa mafuta omwewa ku masiku ochulukirapo kuti tilipire mu masiku 180, tikuyeneka kumalipira 63.24. uh, pa uh, malita 1000 ena alionse komanso sadalekere pomwepa adakumana ndi kampani ya oq trading imene ndi ya ku dziko la oman imene adanena kuti akatipasa ngongole ya masiku 90 mafuta amenewa tizilipira 64.47 pa malita 1000 ena alionse ndipo kampani yomweyi ikatipasa mafutawa pa masiku 180 uh, ngongole imeneyo tizilipira uh, 74.53 dola ya america pa malita 1000 ena aliwonse nchifukwa chani tikunena kuti mitengo imeneyi ndiyopasa mudyo uh, tikunena zimenezi chifukwa tikunena kuti padakali panopa mafuta amene tikugwiritsa ntchito mdziko muno akuchokera ku kampani imene amayitchula kuti Addax koma amenewa Tikumalipira 175 dollar ya America pa metric ton iliyonse that is 1000 litres. Ndiye inu mutha kuona kunena kuti padakali panopa tikulipira 175. Uh, mukabwerera kuyang'ana eh, ku ndandanda wa nambala ndimatchula zija ngati kuli nambala yayikulu uh, sindikukhulupirira kuti ikufika ndi 100 dola yomwe kulibe imene akutitchaja kufika pa 100 dola ngati pali mtengo wokwera kwambiri pamene paja ndi kampani imene yomalizayo imene akutitchaja uh, 74.53 choncho nchachiziwikire kuti tika yamba kugwiritsa ntchito ndondomeko imeneyi yogula ku boma ku boma tizipulumusa ndalama zopitilira mwina 120 pa dola iliyonse ya America. Komanso ndimafuna tinene pano kuti nthawi ija zinthu zitafika mopovuta kwambiri pakati pa October, November ndi December kudapangidwa ganizo lonena kuti kugulidwe mafuta. Mafuta amenewa adagulidwa ku kampani ya Gulf Energy Limited imene imachita ubwenzi kwambiri ndi dziko la kenya mafuta amenewa tinawalipira pa 195 dola ya america ameneyo ndi petulo pamene diesel timagula 188 uh, pa 1000 lita iliyonse uh, pa- pa dola ya america ndiyeno ngakhale munthu amene saziwa masamu ngakhale munthu amene saziwa bizinesi palibe munthu angakakamizike kumakakamira kuti azikagula katundu wa 100 188 dollars pamene tili ndi katundu yemweyo kwina kwake akutiuza kuti akatigulisa 74 dollars mukayang'anisisa kutchipa kwa ndondomeko imeneyi mungayerekeze kuti mwina mkatatu konse eh, kuyerekeza ndi ndondomeko zimene zikugwiritsa ntchito pano komanso ndondomeko ya mafuta amene anagulidwa mu novembala amene anafika mdziko muno uh, mu january kuzera ku tanga uh, zinali zomvetsa chisoni ndi manyazi kunena kuti amalawi tinanamizidwa ndipo mpaka na pano amalawi ambiri akukhulupirira kuti mafuta amene aja anachokera ku gulf energy limited ndi a government to government Malinga ndi lamulo latsopano limene likugwiritsa ntchito boma pano, limene linapangitsa kuti tisinthe kagulidwe ka mafuta kapena tionjezere njira ina, tikati government to government kapena boma to boma, lifunika kuti eh, ah, mgwirizanowo mbali inayo tipange ndi dziko loti kumeneko amapanga mafuta, amawenga mafuta. ndiye tonse ku kenya tikukuziwa mwina inuyo amene mmasogolera nikuti imene yanali government to government tipite ku kenya mukatilozere pamene pali chisime cha mafuta ndibwereze pamenepo zinali zomvetsa chisoni kuona nduna ya boma inakwera ndege pano kupita ku tanga kunena kuti kukalandira mafuta a government to government pamene chikhalirecho mukaone mabuku a mera imene ija inali emergency procurement kapena kuti on spot palibe pamene alembapo g to g chifukwa ku kenyako kulibe zisime za mafuta ndichifukwa chake anthu awa sanapite ku kenya kukasaka mafuta sanapite ku zambia kukasaka mafuta sanapite ku mozambique kukasaka mafuta chifukwa mmayiko amenewo kulibe zisime anapita ku dziko limene mayiko amene kuli zisime uku kwa aluya choncho nkulakwa uh, kumawauza amalawi kunena kuti mdziko muno munabwera mafuta a g to g kodi padakali panopa ndale kapena masamu amene akuchitika tinjomba timene tikuchitika pa msika tikukhuza bwanji ntchito ya mafuta mdziko muno uh, ndimafuna amalawi adziwe kunena kuti ife a cdedi ndi okhumudwa kunena kuti anthu ena amphamvu ku state house akumagwiritsa ntchito uh, molakwika banki yayikulu ya reserve kunena kuti mdziko muno muzioneka ngati kuti zinthu sizikuyenda bwino pa nkhani ya mafuta chifukwa chani ndikuyankhula zimenezi tikuyankhula pano tili ndi kampani zingapo zimene zinapasidwa makontrakt obweretsa mafuta mdziko muno kalekale mwachisanzo uh, camel oil idapasidwa contract mu 2021 uh, Au- augustus idapasidwa contract mu 2023 ndipo adax idapasidwanso uh, contract mu 2023 onsewa ali ndi mafuta kuti abwerese mdziko muno koma chifukwa chani mafuta kulibe sakubwera nkhani ndi yonena kuti ndalama yakunja tilibe Ndiyeno popeza kuti ili ndi dziko, muli miyoyo ya anthu, zikafika anthu amakhala pansi n'kukambirana. Anthu atakambirana ndi kampani zimene zimatibweretsera mafutazi, adapempha kuti azitipatsa ngongole yoti isamapitirire 40 miliyoni dola ya America. Ndiyeno anthu oipa awa a ku State House-wa, amene akudziganiza kuti ali ndi mphamvu, koma pa baloti panalibe, zimene amachita amakaopseza governor wa reserve bank kunena kuti uzinena kuti forex palibe ndiyeno ngongole ija ikumachulukira chifukwa chokuti we have got a country to run anthu awa ndi a business inde koma sangatisiye kuti mdziko mukhale mopanda mafuta ndiye amatipasa pa chikhulupiriro kuti mwina atipasa mwina atipasa ndikuyankhula pano pa mulingo anatipasa wa 40 million uja taupyola tili ndi 72 million dola ya america yoti tiwapase n'chifukwa chake ena anena kuti ah ifenso kumene timabwereka mafuta kuja akutikana n'chifukwa chake mwaona kuti mdziko muno mafuta mulibe kuti muziwe kuti izi amachita kukonza dala mu mgwirizano wa mafuta odula aja ochokera ku gafu aja amene timawagula pa 195 kwacha uh, 195 us dollar petrol uh, ndi 188 us dollar uh, diesel Atangopanga mgwirizano umene uja mu November, mu sabata ziwiri zokha kampani imene ija ya Gulf uh, Limited inalipidwa 37 million dollar ya America. Nthawi imene amalipira agafuwa nkuti makampani tatchula aja ali ndi ndalama zawo za nkhaninkhani koma samawapasa. Cholinga chawo akufuna kuti mziko muno muzibwere chipwirikiti uh, nkhani ya mafuta anthu akayamba kudandaula ndi anene kuti tiyeni tipitenso kwa omwe aja a gulf pamene ndanena kale kuti mafuta a gulf-wo mukayang'anisisa kunena kuti adachokera ku kenya eh, 120 kilometers kuchokera ku mombasa eh, ku- ah, kukafika ku tanga kuchoka ku, ku, ku tanga kuzafika ku dar es salaam is about 200 chauti kilometers koma mafuta omwewo ku kenya amawagulisa pa 80 dollar uh, per metric tons so mutha kuona kuti zinthu zonse zimene zikuchitika apa kuvuta kwa mafutaku ndi zinthu zoti anthu ena ake angokonza kunena kuti azipindula pamwamba pa mavuto a amalawi kupita chisogolo popeza Tabwera pano poyera kuzafotokoza chimene chikupangisa kuti mafuta azisowa mziko muno nchonena kuti anthu akufuna apitilire kugula mafuta odula kuchokera ku Gulf Energy Limited. Ife a CDEDI sitimangoyankhula zinthu zopanda umboni. Uh, kalata ilipo popeza kuti ndondomeko ya G to G boma to boma imafunika kuti boma la malawi likhale ndi oliyimirira ndiye otiyimirira wathu ndi nocma mmene anduna a za mphamvu ndi magesi a ibrahim matola amalemba kalata malinga ndi gawo 6a la lamulo latsopano la mafutali adanena kuti boma la malawi lasankha kampani ya nocma kuti izitiimirira izikayankhula ndi ma kampani ena a, a maboma akunja ngati ku kuwait koma mkalata yomweyo adanena kuti tipitirirenso kugula mafuta ku uh, gulf energy limited mafuta odula omwe aja ndiye ndimafuna ndikufunseni kuti kodi andunawa akupanga za malawi kapena akupanga za ndani kodi kusiyana kwa mitengo kumeneko zoonadi nkumakakamira kuti tikakakamire kugula mafuta ku gulf energy limited kumeneku nkuwaganizira amalawi ndiye tikamanena kuti mafuta amene akusowa mdziko muno zinthu zochita kukonza nkhani zake ndi izi zili pano ndinapereka ichi chisanzo chifukwa mwina tikabwera pano kumayankhula anthu amaona ngati tangobwera kuzangolubwalubwa ife a cdedi zolubwalubwa sitipanga nawo tikamayankhula timayankhula kuti zimene tikuyankhulazo umboni tili nawo ah, amene afuna kutisusa atisuse akamasusa abwerenso ndi umboni wake kupita chisogolo bungwe la cdedi m'malo mwa amalawi likufuna zinthu izi zichitike 1 Kukhale kauniuni ku kampani ya boma ya mafuta ya Nocma amene ayambe chaka cha 2018 kuzafika pano. Amalawi afuna kudziwa kunena kuti kuchoka chaka cha 2018 kodi bungwe la Nocma lagwira ntchito zake motani? Ndiye kukhale kauniuni pa chingerezi amanena kuti forensic audit. Forensic audit ichitike ku bungwe limeneli la Nocma. chinthu chachiwiri mwa mosataya nthawi tikufuna boma lafotokozere mtundu wa amalawi kuti kodi ndondomeko ntchito yogula mafuta ku government to government g to g ili pati nchachiziwikire kuti amene akuyenera kuti ayankhule ku mtundu wa malawi ndi a ibrahim matola amene ndi nduna ya mphamvu ndi zamagesi amene timalipira kuzera m'misonkho yathu atiuze eh, mwina tikanakonda tikamamaliza press briefing ino nawonso apange press briefing yawo madzulo ano kuti atiuze kuti kodi ntchito imeneja ili pati ngati akunyasidwa nayo mfundo imeneyi kuli kwabwino kuti atule pansi udindo chifukwa akanyalanyaza tiwakakamiza kunena kuti atule pansi udindo wawo chinthu chachitatu tikufunsa dr lazarus chakwera kunena kuti excuse me kunena kuti athese makomiti amene anakhazikisa chifukwa chonena kuti tikuganiza kuti ntchito yawo agwira ndi kunena pano nzokhazikika kuti nakuti amene aziyimirira boma la malawi pa nkhani ya yogula mafuta pa g2g ndi a nocma ndiye tikuganiza kuti palibenso chifukwa kuti tikhale ndi makomiti ena onse popeza malinga ndi malamulo a dziko lino wogula mafuta wadziwika ku nocmako kuli akaswiri agwira ntchito yawo malinga ndi malamulo choncho tikuwapempha mtsogoleri wa dziko lino dr lazarus chakwera kunena kuti mu masiku 7 akubwerawo aonesese kuti makomiti onse amene anakhazikisa atatu aja ah, athesedwa eh, kuti nocma ipitirire kugwira ntchito zake chinthu china chimene amalawi nonse akufuna kwabwino amene inu eni mmazifunira zabwino komanso mmafunira zabwino dziko lino nchonena kuti mukonzekere kunena kuti anduna azamphamvu ndi za magesi akatiuza siku imene g to g ikuyamba amvere atiuze mitengo yasopano yogulira mafuta yomwe ndiyotsika malinga ndi imene mwamvera mitengo ija sitikuyembekezera kuti lita ya petro izipitirira 1000 kwacha ndikunena pano uh, maiko ena ali ak- akangalika kutengera chitsanzo chabwino cha ife ndiye palibe chifukwa choti kumalawi kuno tizigulira mafuta modula ndisanapitire ndili pomwepo nkhani yomanena kuti mafuta akwere mtengo chifukwa chokuti simagoling'i kuti mafuta athu akuzembetsedwa ndi nkhani yosamveseka chifukwa chonena kuti mdziko muno tili ndi nthambi zimene ntchito zawo nkuonesesa kuti mdziko muno muli chitetezo amene amalipidwanso ndi ndalama zochokera ku misonkho ya amalawi choncho nkhani yonena kuti mafuta akwere chifukwa chakuti mafuta akupita apangidwa simagolo imeneyo ndi yosagwira komanso ndi yosavomerezeka pomaliza penipeni ndimafuna ndinene pano kuti zimene tafunsa zija tifuna zichitike pasanathe masiku 7 amene akubwerawa pakakhala njomba kapena kunyalanyaza kwa mtundu wina uliwonse ife tiwamema amalawi kuti tiyambe kupanga zionetsero za dziko lonse kukakamiza kunena kuti mafuta atsike komanso kukhale kauniuni ku bungwe limeneli la nocma kuphatikiza ndi zonse zimene uh, tapempha zija mosindika ndimafuna ndinene poyera pano kunena kuti Musanamizidwe amalawi, ndondomeko yogula a boma mafuta kuboma kuboma sidayambe, sidachitike ndife tabwera pano kuti atiuze kuti tiyamba liti. Koma mumabuku malingaliro a anthu amene akugwira ntchito imeneyi anayerekeza kuti pofika pa 31 Marichi akhala kuti zonse zokonzekeresa amaliza, ndondomeko zonse zili mmalo ndipo mwezi woyambirira kuti tikanagula mafuta otchipa mmalawi muno Unali mwezi wa April ndichifukwa chake taibweretsa nkhaniyi kwa inu a Malawi kunena kuti kukhala ngati kuti pali tinjomba tadaladala tadyera anthu ena afuna apindule pamwamba pa mavuto. Choncho lero mukamumva wina akukamba kuti afuna akagule mafuta ku Gulf Energy Limited, mafuta odula pamene mafuta otsika alipo, ameneyo mumudabwe. Mumufunse kuti kodi iwe cholinga chako ndi chani? Uku a Malawi adakulakwira chani? ndichenjeze pano kuti ku cdedi sitimakamba nkhambakamwa amene afuna kutsutsana nafe abwere koma akamabwera abwere ndi umboni wogwirika chifukwa zonse zimene tikuyankhula apa zili ndi umboni koma uthenga womaliza kwa amalawi nkunena kuti tisadekhe kwambiri pa nkhani ya mafuta uh, mlandu wopanda mboni ndi wovuta Sindili ndekha, ndili ndi azinzanga. Ndimafuna mundilole ndipereke 30 seconds kwa anthu amene ndili nawo pano kuti aphere mphongo pa chikalata chimene ndawerenga mu chiyankhulo cha Chingerezi komanso ndatanthauzira mu Chichewa. Kenako ndipereka bwaloli kwa inu eni msonkhano uno kunena kuti mutifunse mafunso. Omega. Ah, zikomo kwambiri timafuna kuti amalawi tiyeni tigwirane manja chifukwa chilichonse chimayambira pa mafuta mafuta akakhala kuti ndi otsika mtengo ndi kuti chilichonse chikhalanso chotsika mtengo koma mafuta akakhala kuti ndi okwera ndi kuti chilichonsenso tidzigula mokwera mtengo ndiye tiyeni amalawi ndithu zimenezi tisazisekerere tisangoziyang'ana ayi tigwirane manja kuti mafuta ndithu atsike mtengo zikomo kwambiri zikomo kwambiri mayi omega siku komanso tili ndi abiti sidedi mwina nkukhala ndi mawu zikomo kwambiri ndipo ndizoonadi ku dubai kunapitidwa amalawi anali ndi tcheru kudikirira kuti kubwera zotani kuti ife tipanga chani komano kunapezeka kuti maiko ena azathu amene anapita mochedwa kumeneko anapezeka kuti mafuta awo atani kodi atsika mitengo pamene kwathu kuno mpaka lero mitengo sinatani kodi sinatsike ife timadikirira ndithu ndipo tidikira kuti mafuta awo atsike mtengo sichanzeru kukagula mafuta odula pamene mafuta otchipa alipo izizi ni zosatheka koma tifuna ndithu kuti mafuta awo atsike ndithu mtengo komanso mwayankhula amalawi kuti izi mupanga ndipo mukwanitsa mukapanda kupanga izi ife tipanga mademo ndipo tikuti izi zitheke chifukwa maiko azathu zatheka kale ndipo mafuta akatsika mtengo katundu wathu wambiri tigula motsika mtengo koma mafuta mukakagula odula ife tivutika ti- tipitirira kuvutika dziko lathu lino nanga si mukuthamangira zinthu zodula pamene zotchipa zilipo zikomo kwambiri kuyankhula kumeneko kosapindira ndevu mkamwa sichoncho ndiye ndibwereze popeza amanena kuti mphini yobwereza ndi imene imawala tikunena kuti tifuna anduna azamphamvu ndi magesi atiyankhule ku mtundu wa malawi kuti kodi ndondomeko yatsopano yogula mafuta a g2g iyamba liti amera anduna akatiyankhula mutiwuzenso kuti kodi mafuta otchipawa amalawi tiyamba kuagula liti Tikunenanso pano kuti ku Nocma, imene ndi kampani ya Amalawi yogula mafuta, kumeneko kukhale kauniuni, kuunikidwe kuyambira mu chaka cha 2018 kuzafika pano. Chinthu china ndi chonena kuti Amalawi mukane, wina akamanena kuti iyayi tifuna tikweze mtengo wa mafuta, ameneyo afuna kuti tipereke ngongole ya 1 trillion imene inabwera pa zifukwa zake sitikuzimvetsa ayi. Choncho ndi nkhani imene tinabwera pano kuti tizakuuzeni, ndi nkhani yowalilira Amalawi. ndiye ku malawi kuno kuli kukubwera kachimzimuzimu kolekerera zinthu ndanena kale kuti masiku awiri apitawa ku south africa alengeza kuti mtengo wa mafuta watsika e, sikoyamba aka mafuta akhala akutsika koma ndikudabwa kuti ku malawi tikumadandaula kuti katundu wakwera mtengo tikumadandaula kuti amalawi tikuvutika pamene gwero lake ndikunena kuti tikulekerera anthu adyera e, kumapanga zimene akufuna uh, tisalolere tisavomere kuti wina azikagula mafuta odula mafuta omwe azikagulisa kwa amalawi modula pamene mafuta otchipa apezeka zikomo kwambiri the floor is open as per the tradition uh, you'll be identified